Ndị be anyị ekene m ụnụ ee azụ m nke onye chiri ya zere onye ụnụ na-anụ onu ya bụ ọja m dịrị chukwu anya fụrụ ọja jụ nni eze mbem n'anị ọgbaru nke ikpeazụ oke nwa ndị mbụ na ndị egede jiri wee naa ndị anambra aka ee abịa m ka m kụziere ụnụ ihe pụrụ iche gbasara ọja ee ee tupu m malite nkụzi a m na-achọ inye biko ụmụnne m Ọ bụrụ na i kirisịa ihe ejije a m mere, subscribe to my YouTube channel, like ya my video, share ya. Follow me on Instagram, TikTok, ya na Facebook. Eh? Join na Facebook, join my group, Ọjamdirichukwu Igbo channel. Ebe a ka m ga-ewetara gị akarangwa Igbo ji ji ebube n'uju. Ee, ka anyị banye na nkụzi anyị nwere tata bụ maka ọja. Ee, biko maka ndị ama nghọta ife m na-ekwu ụnụ ya anagide ee ọ nwa afọ igbo ka m bụ igbo ka m ga-eji wee kụzie nkụzi a ee ihe anyị na-ekwu tata bụ maka ọja gịnị bụ ọja kedu ihe bụ ọja ọja bụ osisi kpọrọ nkụ apịrị apị osisi kpọrọ nkụ apịrị apị eji akpọ ndị mmụọ oku ọ nya bụ ọja ọja bụ onu ndị mmụọ ọja bụ ife eji agwa ndị mmụọ okwu mere igbo bụ igbo ji kwuo nya bụ okwu gboo gboo sị na egbu ọja mmụọ anụrụ ife agwara ya mee ife agwara ya ma nwatakịrị nụ ọja o chee na ọ bụ pịpị ịrọ ọja bụ ife eji agwa ndị mmụọ okwu kedu afa ya ọja o j a ọ nya bụ ọja N'otu aka ahụ, ọja bụ ọdịnala jikọrọ anyị na ndị mbụ na ndị egede ọnụ mere o ji abụ onye ọbụla na-egbu ọja nọ n'etiti mmụọ na mmadụ maka na ọ bụ ife e ji akpọ ndị mmụọ oku mere oge gboo gboo ndị na-egbu ọja a na-afụta ya dịka ndị amụma a na-afụta ya dịka ndị na-afụ ụzọ bụ nke ndị bekee kpọrọ seer maka na a na-anọ n'etiti mmụọ na mmadụ ọja bụ ife e ji akpọ ndị mmụọ oku ndị mmụọ anụrụ anụrụ Ee, ife dị iche iche ka eji ọja a ị fụrụ eme igbo bụ igbo anyị nwekwara na ife n'ebe onye jedebe ka ọ maara ife dị na ọja adị amasị ya amasị ọ ka chi na-efo ka a na-achọpụta ife ọfụrụ gbasara ọja ọja bụ nnukwu ihe n'ala igbo ezigbo ihe bụrụ nnukwu ihe pụrụ iche n'ala igbo ọja a ị fụrụ na-ama ama ọ bụrọ mmadụ niile na-egbunwu ya Ọ na-ama ama maka na onu mmụọ ka ọ bụ. Oge gboo gboo, onye ọbụla na-egbu ọja nọ n'etiti mmụọ na mmadụ maka na ife e ji agwa ndị mmụọ okwu. Ee, n'otu aka a, ọja m nwere ọja m ji n'aka na nwere ụzọ ọrụ naabọ e ji ya eme. N'agbanyeghị ka o si dị, ọtụtụ mgbe, ọja bụ ife eji akpọnye dike n'oche oge gboo gboo mgbe igbo bụ igbo ka na-eme omenala mgbe omenala igbo nwere nsọ ọ bụrụ na eze na-eyi ụla adịghị eji aka nkịtị akpọte eze ife eji akpọnite eze n'ụla bụ ọja ma ọ bụ mbem ọ ya eji akpọnite eze n'ụla etu ahụ ka ọ dị dike ọja ka eji akpọbata dike ma ọ na enwere mmemme igbo bụ igbo na-eme na-achọ ịnabata nnukwu mmadụ ọja ka anyị eji wee kpọbata ya ma ọ na-achọrọ ịgwa ndị mmụọ okwu ọja mere o ji abụ ọ bụrụ na mmadụ nwụọ n'obodo ee ọnwụ ike na-adị obodo mma egbu ọja ka a jụọ ọnụ ndị mmụọ kedu ka o ya esi wee kwuo omume ee ndị be anyị ọ bụ na atụchaba ihe dị n'afe mana onye yi akwa ya agbara ọtọ maka na mmapụ a na-egburu awọ etu aka ọja nwere ụzọ ife naabọ ọja eji ọja eme ụzọ ife naabọ a bụ okwu na abụ ọ nya ka eji ọja eme okwu na abụ nke izizi bụ okwu kedu ife bụ okwu dịka m si kwubuo na mbụ ọja bụ onu mmụọ ọja bụ onu mmụọ okwu nwere ụzọ naabọ eji ọja ekwu nke izizi bụ okwu mmụọ na okwu mmadụ maka na dịka m si gwabuo ụnụ ọja bụ ọdịnala jikọrọ anyị nwa bụ mmadụ na ndị mbụ na ndị egede ọnụ na ọja bụ njikọnata ihe jikọrọ mmadụ na mmụọ ọnụ so ya kpatara o ji wee nwee ụzọ okwu naabọ okwu mmụọ na okwu mmadụ okwu mmụọ bụ nke m ga-egosi ụnụ kịta okwu mmụọ bụ sọsọ ndị nọ na mmụọ ya aghọta ife ọja na-ekwu gba eh, tinyekwuoro ndị mmụọ ndị mbụ na ndị egede a na-egburu ya bụ ọja bụ ihe ya ama ihe a na-ekwu n'okwu mmụọ a lee ka okwu mmụọ si adị ka m kwuoro na okwu mmụọ o so n'ihe eji ọja eme ọ ya ka a na-akpọ okwu mmụọ sọsọ ndị nọ na mmụọ ya ama ife m kwu ya na ndị mmụọ m gburu ya bụ ọja ama ife m kwu n'etu aka a dịka m si gwabu na e nwere okwu mmadụ okwu mmadụ abụ nke ọ ya abụ ekwuo ofeke amala ife ekwuru ma ọ bụrụ na ọ tọ ntị ana ee mana okwu mmụọ ofeke ama ife ekwuru ọ sọsọ ndị nọ na mmụọ maka na ndị be anyị si na akwụna ama ibe ya ee ọ sọsọ ndị na-egbu ọja ibe m nọ na mmụọ ya ama ife m kwu ya na ndị mmụọ mana okwu mmadụ bụ ofeke maọbụ onye ọbụla nwere ike ịma ihe m kwu nke a bụ okwu mmadụ ka m kwuo okwu mmadụ na nke a bụ okwu mmadụ ee ọ bụrụ na ịtọ ntị na ị ya ama ihe m kwuru igbo be anyị o igbo be anyị o ekene m ekene m dike nke a bụ okwu mmadụ ee so ihe eji ọja eme karịrị akarị ka anyị si na ya pụọ baa n'abụ ọja a eji ya abụ abụ n'ala Igbo eji ya ete egwu ọdịnala dị iche iche n'ala Igbo n'otu aka a ka ọ dị n'okwu ka ọ dị n'abụ enwere abụ mmụọ nwee abụ mmadụ ka m gosi na abụ mmụọ ka abụ mmụọ si adị

nke a bụ abụ mmụọ dịka m si gwabu unu ọ sọ ndị nọ na mmụọ maọbụ ndị mmụọ ya ama ife m na-agụ ihe a m fụrụ na o nwe ebe ị ya eje o nwe na rekọdụ ị ya eje ka ị fụ ya maọbụ fụ ebe mmadụ tiri ya n'egwu ọ abụ mmụọ ka ọ bụ then nke a bụ abụ mmadụ nke a nke ọ ya bụ abụkwa ofeke amalụ ife ekwu debekwanụ ntị na nke a nke a bụ abụ mmadụ unu ewerugo unu mara abụ m na-abụ ee so ihe eji ọja eme karịrị akarị ee wee sị ndị be anyị anyị amabiri na na-asụnye ọkụ ebe a ee maka ọ na-eme oke mmanwụ tikarịa na ọgbọ ụmụazị ekpobone ya ntụ ee anyị abịa ka anyị nabanụ ee mana nke a m gwagoro unu werenụ nke a gị bụ onye na-akwado igbu ọja ma ọ gị bụ onye na-ebido ebido n'igbu ọja ka ị mara na ọja nwere ụzọ naabọ e nwere okwu na abụ nwee okwu mmụọ nwee abụ nwee okwu mmụọ na okwu mmadụ nwekwa abụ mmụọ na abụ mmadụ otu a ka o ji wee dị n'ọja wee sị ndị be anyị ekene m ụnụ ee wee sị ụnụ sonyerenụ m na ọja m dịrị chukwu a ka m ya ewetara ụnụ ife gbasara ọja na uju ee ọ bụ na i sonyere m mgbe ọ ya adịkwa ị ya afụ ya ka aka m akọwakwara ụnụ ife karịrị akarị ife yiri nne ife yiri nne gbasara ọja karịrị akarị ee maka na ọja efere adịghị amasị ya ama ebe onye jerebe ka ọ maara wee sị ndị be anyị ekene m onye ọbụla ebe ọbụla onye nọ ee asị m onye ọbụla mma mma nụ anyị gbuo n'aka nni ka anyị gbuo na mma anyị gbuo n'aka ekpe ka anyị gbuo na mma wee sị na ọ ya adịrị anyị na mma unu echefukwana na a ka m bụ nwanne unu ọja m dịrị chukwu ee anya fụrụ ọja jụ nri eze mbem na ani ọgbarụ na nke ikpeazụ ekene m unu wee sị unu ka emesịa